nkeji ise ọ dịrị ngwere mma o ji anyụ ọcha na oji ọ dịrị ngịga mma o ji nọrọ n'akụkụ ọkụ ọ dịkara mbe mma o ji biri na mpio egwu ekweghị ya pụta n'elu ala nke bụ na agụụ na-akpa ya eze na-awapụ ya ọgọdọ o were okwute abụọ ọ tụtara kụkọ ọnụ ọkụ nwuru ọ bịa kponye ya mkpọrọgwụ kpọrọ nkụ ọ zọtara n'ụkwụ ka onye isi ọkụ wee tasuru a ga-asị na ehi enweghị ọdụ na chi ya na-achụrụ ya ijiji maka na ọkụ a nyere ya aka bịakwa dọtara ya akụ mkpu n'abalị ya na akịka n'ehihie ihe ndị a ka mbe nọ na-eri n'agbanyeghị na o jughị ya afọ ma o doro ya ahụ nke ukwuu mbe amaghị nke a maka na ọ bụghị ebe a nọ rie nri ka a nọ edo ahụ ọ bụ anwụrụ ọkụ si na ọkụ a mbe mụnyere si na ọwara ahụ were na-apụta n'okpuru mkpume dị n'okpuru osisi ọgbọ ahụ dị n'etiti ahịa ọ bụ ya bụ ebe mmiri siri banye n'opi ụgbọgụrụ ụgbọgụrụ ji mịta anyụ anyụ ji were mịta ụgbọgụrụ mgbọrọgwụ ahụ bụ mkpọrọgwụ osisi anụnụebe ghara mmiri asaa na agụ asaa nke ewi kpụkara mgbe ọ tụrụ mbe ya bụ ọnụ o were bụrụ ije mkpọrọgwụ ọ bụrụ na ihe gara ije si mkpọ ruo ọgwụ abụghị mkpọrọgwụ ị mara na ogwugwu abụghị arụsị anyị ahụtụla ihe gara ije ka mkpọrọgwụ ọ bụrụ na ndị kuchara anwụrụ ọkụ n'elu na-erugharị anya gịnị kpatara na mbe nọ ebe ọ na-akpọtụ echefughị onwe ya ma ọ bụ aha ya onye emekwala ihe na onye ọzọ mere n'ihi na amaghị ndị ahụ ka dị mbe na otu ụbọchị nụ ihe na-ada kagbin kagbin n'elu ala ọ dịcha ya ka a na-atụ ya isi ụkwa n'isi ọ nụkwara olu dị ka a na-ata murimuri o were kpụkete nso setịa ntị ya ka ọ nụ ihe a na-ekwu o nweghị ihe ọ nụrụ doro ya anya ọ kpụketekwara nso karịa ma ihe niile na-ada ya ka ụya danda iwe were ya nke ukwuu ikwu okwu ka ndị ọzọ nụ ekweghịkwa ha ọ bụrụ ịchụ mbe ka a kụgbuo ike adị ma onye ukwu ma onye nta ọ bụ mgbe ọ kọkọrọ ya na ntị ka ọ matara na aja ụpa fụchichara ya ntị ọ bịa were osisi ghụpee ntị ya abụọ ihe niile bịazie na-ada ya gbowam ka onye a mara ụra chara ọkụ ọ nụrụ ka otu olu na-asị anwụrụ ike arụsị si n'ikuku laa igwe lee ofe egwusi na ụtara ji rie i mere m ihe m na-arịọ aga m esiri gị ofe onugbu na ụtara akpụ ọtụtụ atụsala arị mbaji ole ma ole kwuo ihe ha kwuru laba mbe wụgharịrị n'ime okpokoro ya mapụta mabakwa mgbe o lotere na ọ nọ n'ọnụ ahụ ka na-ama ya ririri maka na ọ nụkwara olu ọzọ sịrị arụsị anwụrụ enutere nge nkwụ mgbe ahụ ka mbe kpebiri na ọ ga-agarịrị n'elu ala ịma ihe na-emenụ o nwere arụsị obodo butere ọhụrụ nke ọ maghị akụkwara ikoro kedu nke bụkwa anwụrụ ike ofe egwusi na nri ji a na nkwụ ọcha a, onye ga-eri ma ṅụọ ya arụsị o doro n'ubu ma kpebie na ihe ga-apụta ya pụta maka na ọkụkọ sị kama ya agaghị atụpụta akwụ ogwu dụkpọọ ya anya o ji uche na-agụ ọnụ mgbe chi ga-echimi ka ọ dị ya na egbe eberela na mgbagbu o jiri nwayọọ rịpụta na-akụ anya gbam gbam o nweghị mkpatụ ọ nụrụ na-abụghị ụfụfụ nkwụ ọcha ahụ nke na-asụpụta n'ite otu ọ dị n'ime ya ọnwa tidara ala nke na owu ma ọ bụ aga daa n'ala a ga-atụtụrụ ya ozugbo na-achọghị ya achọ mgbe ahụ ka mbe lere anya hụ na ọ bụ n'ọnụ ọwa ahụ o siri rịpụta ka anwụrụ si apụta ọ mabụghị o lere onwe ya anya ọ dị ya ka ọ bụ na ọ maghịkwa onwe ya ọ na-ejisi oji ka unyi nke na onye hụrụ ya agaghị ama onye ọ bụ n'agbanyeghị na ọ dịzị ka ji abana ahụnyere n'ọkụ gbara ọkụ onwe ya juru ya afọ ọ bịa ghọta na ọ bụ ya bụ arụsị anwụrụ ọkụ o nweghị onye ọzọ bụ ma ọ bụghị mbe ọ nọturu ala dabere n'elu mkpume were lebe onwe ya ọrụ o biri okpoko nri ha ka isi ya o loo ya kwụrụpụ anya biri ọzọ loo kwụrụpụkwa anya were nkwụ ọcha kwọdaga ya dimkpa ise agaghị ericha nri a n'abalị abụọ ma mbe dakporo ya richapụ ya ka ọ bụ ụtụ ka ọ rachapụrụ nwụchapụ mmanya ahụ ka mmiri atasara n'aja igugu n'oge ọkọchị o jiri nwayọọ delaa n'ọnụ ya were mkpume ahụ hichie ya lakpuo ka chi foro mbe ka dina n'ala n'ihi na ọ dara n'ụra dị omimi kwuo ya ekwuo nke dị oke omimi nke na anụrụ mkpatụ ya n'elu ala ndị wetara ihe aja hụrụ na a naara aja were nwee afọ ojuju obodo kwenyere na ọ bụ ude ọṅụ ka anwụrụ ọkụ na-asụ n'ihi na emetere ya mma nke ukwuu nke a mere ọtụtụ jiri laa bute ma nta na imo roko busa na-arịọ enyemaka mgbachitere nchekwawa mmegwara na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ha n'obi nke onweghị onye nwere ike ịma kwa abalị mbe na-arịpụta mgbe onweghị onye nwere ike ịhụ ya mgbe onye ọbụla lakpuchara ụra họrọ nri ndị ọ ga-eri na ndị ọ ga-agbatọ agbatọ ọ chọrọ ikpoba ọtụtụ n'ime ọnụ ya ma kedu nke ọ ga-ewere ghara ibe ya anaghị akụ mgbanụ amịcha aka maka na agaghị ahagobe ya n'elu uko ya mere o jiri hapụ ebe ihe ndị a ga-adịgide ihe ọma anaghị agwụ agwụ o nweghịkwa uru ọ baara ya ifuchi warawara ọnụ azochiri ya mgbe o nweghịzi ebe mgbadoga ọbụla ga-aba n'afọ ya ọ mapụrụ nkwụ ọcha ṅụdaga sere mpata anụ mgbada amịkpọrọ amịkpọ tadaga were ofe nsala na ụtara ede lodaga were akwụkwọ jioko kporo ụtaba nke ọ ga-akpọdaga ma ọ kpọlaba ka isi ụkwa si n'ugwu dapụga ọ bịa danye n'ihe mbe kwuru na ya bụ arụsị ọrụ ma eji ji na ede efe ya ofufe nro ọ na-agba azị ka ikpuru ijiji nyụnyere n'ikpu nsị enyi ma o chefuru na ọ bụghị ebe a nọrọ rie nri ka a na-edo ahụ ọ maghị na ya bụ mbe agbanweola ọ maghịkwa na ọ na-ebuwanye ibu na-adọnye afọ ka nte dabara na mmiri ụkwa na-afụwa ka etuto rugoro mgbapụ o chere na ọ bụ ọnụ ọwara ya na-akpachi n'ike n'ike ma ọ maghị na ọ bụ ihe ndị o rikọrọ na-apụta ya n'ahụ mbe malitere na-akpa onwe ya akpa nke na ịrịpụta maọbụ ịrịba arịba dị ya ka mmiri ịgbago ugwu n'ezie onye rikarịa ọ nyụkarịa mbe leliri anya elu letu bịa dụọ onwe ya ọdụ ndụmọdụ onye dụrụ onwe ya kacha o doro ya anya na oriri warawara na-echenye onye oke oriri ike na mpio afọ asagbughị ya nri egbuo ya enyekarịa nwata ka ọ na-eri ọ gbọọ nke o riri eri o jiri nwayọọ kwanyere onwe ya ugwu wenata aka n'ugboro ole ọ na-arịpụta atapịa nri wee bido makọwa ọnụ gbaa gburugburu anwụrụ ọkụ si na mkpume dị n'okpuru ukwu ọgbụ dị n'etiti ahịa apụta o wutere ya na ọ ga-adịrị ya otu ahụ mana ọ makwara na oke chọrọ ịzụ ụmụ ya ga-ewepụrịrị anya n'ihe ejiri kpọọ ọnya mgbe ihe ndị a na-eme akụkọ gbasara ka mkpakara siri maa ewi ka na-aga n'ihu dịka ụfọdụ siri kọọ na ọ bụ mgbe ọ gara ịbọrọ ọka onye ọzọ kọrọ n'ubi ya ka aka jidere ya ụfọdụ si na ọ bụ mgbe ọ na-akụziri ụmụ ya ka esi etize mkpakara dịka ekperima ka mkpakara gwara ya na odogwu abụghị aha otutu ma agwọrọ agwa agwọrọ akịdị eku ga-eburịrị ụzọ racha ngụ ma lee nnu na mbụ ewi na ụmụnna ya ndị ọzọ ọsa uze na uriri na-etizebụ mkpakara na-abọ mkpụrụ akụkụ ndị ọzọ kụrụ n'ugbo ha ọ tebeghị aka ha gbakọrọ ịma aka onye ga-abụ ọkaibe n'itize mkpakara ekwere n'ubi mgbe nke ukwu nwere eze kụzere were maa uriri n'akụkụ afọ abụọ ya ọ bụ apa ya dere ya uriri n'ahụ o ji bụrụ uriri ma onye amaghị na-eche na ọ bụ ebumpụta ụwa ihe ndị a gbakọrọ aka mee na ohi belatara n'ugbo nke bụ na ma ọka ma egusi ma ụgbọgụrụ na ọtụtụ mkpụrụ akụkụ ndị ọzọ mere nke ọma n'afọ a erimeri jiri ka nkụ gburugburu akụkụ anwụrụ ọkụ si n'okpuru mkpume dị n'okpuru osisi ọgbụ dị n'etiti ahịa ndị hụ na o nwere ndị butere ụtara iji nye anwụrụ ọkụ ekele ha laa gaa teta ofe dị ọkụ dị ụtọ bute ụfọdụ bute ji ndị ọzọ ebute jioko nri wee higarụ ka ugwu nke na ahụghịkwa ebe a ga-azọkwasị ụkwụ eke si na ọ na-anọrọ onwe ya ihe ọ ga-eri abịa chi na-efo ụsụ agbọghọ imi iteghete a na-afụwanye imi mbe na-ebuwanye ibu nke na o nwere ike ịgbawa ka egbeke kara aka n'etiti ọkọchị n'otu ntabi anya eke na ihe o loro ehisarala